Otu nwoke agbala nwunye ya alụkwaghị m maka ihe nlele DNA. Nwoke a nọkọtara nnọọ o nwekwa ihe na-esere ya na nwunye ya. Ọ nọkọta sị na na ofu enyi ya nwoke jekwara DNA test wee hụ na o nwere ihe na-eme n'ebe ya na ụmụ ya nọ. Ọ ya ka nwoke a nọkọta nnọọ sị na ya ga-ejekene DNA ka ya marakene ma ụmụ ya ndị a ya mụrụ ma ọ bụkwa nke ya na ihe a ya na-ahụcha na ihu akwụkwọ mba ụwa na o nwe ike ọ bụkwa na ọ na-eme n'obi ya nwunye ya asị ya kedu ihe gị na-agara DNA na ụmụ ya niile bụ nke gị ọ sị ya mba na ya ga-aga ya mechaa sọsọ ya bụ nwoke agawa ya bụ DNA ka ọ gachara test ahụ ka ọ bịara chọpụta na ọkpara ya abụrụ nya nwa mụrụ ya mgbe ọ bataziri o buruzi iwe bata wee kpọọ nwunye ya paakịara nwunye ya ngwongwo niile sị ya ngwa duru ya naa be nna ya mgbe o dudachara nwunye ya na be nna ya ọ gawazie na be papa nke mụrụ ya bụ nke nwoke ka o jee gwa ya sị ya lekwa ihe na-eme o jezie gwacha nna ya sị ya lekwa ụdị arụ nwunye ya kpara na ya amabụrụ na ọkpara ya niile ya na-pamper taa na ọ bụrụ nya nwa mụrụ ya na edunago nwunye ya na be nna ya nna ya wee jụwa ya sị ya kedu ka gị si wee duna nwunye gị be nna ya ị gwatara ya agwata o wee bụrụ na i dunachago ọ sị mba na ya achọghịdị ịgwata ya na ọ ihe a ya mere kịta bụ ihe bụ obi ya nna ya sị ya nwa m bịa ọ kpọrọ ya kpọba n'ụlọ ya na nna ya etukwuru ala nna ya wee gwawa ya sị ya na ihe ya na-achọ ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na gị sawa akwa nwaanyị ọmụgọ ma gị asapụtaghị ya nshị ị ga-asapụta ya mmamịrị na ihe ị ga-aghọta aghọta bụ na onye bụ nna nwa bụ onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi nwunye ya na onye kwụrụ ụgwọ isi nne ya bụ ya bụ onye bụ nna nwa na ebe ọ bụla nwa siri bịa ụwa ya hirikwa nwa ya nwoke asị ya mba mba o na ya ekwetara na nke ọ na-agwa ya ọ sị ya ngwa ya geezie ntị na ihe ya sị ka ya gwa ya ugbu a bụ na ọ bụrụ na ya na ya na bụ na ya kpọrọ ya gaa DNA test na a ga-ahụ na ọ bụrụ ya nwa mụrụ ya ka ya gwazie ya nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ọbara ya ka e jiri wee mụọ gị bụ ọkpara ma ụmụ ya niile na ọ bụrụ ọbara ya ka e ji mụọ ya mana ụnụcha bụ ụmụ ya maka na ya lụrụ nne ụnụ alụ wee mgbe ahụ ka nna ya ji wee tukwuru ala gwabazie ya okwu sị ya na ya nwere nsogbu nke bụ na ya anaghị atụ nwaanyị ime na ụmụ a niile ya mụrụ bụ na ha haziri ya dịka omenala si wee mee na o nwere otu e si ahazi ya n'omenala ma ntị ọzọ agaghị anụ ya n'otu ya siri wee mụta ụmụaka ndị a na ihe ya ji wee gwawa gị ihe a bụ na ya che na gị etoola mana ya amahụ na gị etobe na ihe ya na-ekwu ugbu a bụ otu a ka ya siri wee mụcha ma ya nwa ma ụmụnne ya na ọ bụrụ na a ga-ajụ ajụ na ya ga-ajụ nya nwa bụ ọkpara ya izizi maka na ọbara ọkpara ya abụrụ ọbara ya mana ya ma ka o si wee mee na ihe ya na-achọ ịgwa ya bụ ya lachie azụ gaa kpọrọ nwaanyị ahụ kpọchite azụ ya kpọchite nwaanyị ahụ azụ nwa ọkpara ya ahụ ọ mụtara ya ọ na ọ dịrị ya mma ọ sị ya na ọ dị ya mma o nwere agwa ọ hụrụ n'ime ya na-adịrọ mma ọ sị ya mba ọ sị ya nachi azụ ka kpọta nwaanyị ahụ maka na ọ bụrụ na ọ kpọtaghị nwaanyị ahụ ya marakwa na ọ ga-akpọrọkwa ọkpara ya sowekwa nwaanyị ahụ so ihe a nna ya gwara ya ewee bụrụ ọkpụrụkpụ okwu wee dịrị onye ọbụla maka na ọ nọkata ofu ebube dna dna ana ọ na-ewugharị ndị mmadụ a na-aga ya o nwere ine situation o kwesịrị ka a gaa ya bụ ihe ọ bụrụ onye nọkata nnọọ ifeliri na ezinụlọ gị ị sị na ị na-eji ga dna onye na-enyo isi ya na-apụta ihe a nna ya kọrọ ya n'oge mbụ ọ ihe a na-eme nwoke nwere ike lụta nwaanyị ọ bụrụ na nwoke anaghị atụ nwaanyị ime naturally na ọ ka chi nke ya si wee kee ya ọ bụghị ya bụ na ọ gaghị enwe nwaanyị ọ bụghị ya bụ na ọ gaghị enwe nwa mana enwere ike ịhazi ya site n'ụzọ omenala ka o si wee dị ụzọ omenala na-ahazi ya na nwoke nwere ike kpọta nwanne ya ha mee omenala ka o kwesịrị isi eme nwanne ya ahụ abụrụ onye ga na-eletara ya nwunye ya anya until ọ mụzuo ụmụ niile ọ chọrọ ịmụ o nwekwere ndị ọ ga-abịa ọ bụrụ ọ bụrụ enyi ya nwoke nwoke ahụ akpọtazi enyi ya nwoke ha eme omenala dị na ya enyi ya nwoke ahụ a na-ahụ maka ọmụmụ ya garuo mgbe ọ mụzuru ụmụ mana mgbe ọbụla nwaanyị ga-agakwu ọ- enyi ya nwoke ahụ ọ ga-esi n'ụlọ nwoke ahụ wee pụọ laa be nne ya o sizie be nne ya ọ gaa na enyi di ya ahụ ọ bụrụ na ọ gacha mgbe ọbụla o jizi wee banyezie di ya chọga ya ga kpọrọ ya nọta otu omenala si wee dobe ya maka a na-eme ya ị naghị anụ ya na ntị ọzọ anaghị anụ ya ọ naghị ese okwu unu nezie anya unu ahụ na ha haziri ihe ha ahazi ndị nna anyị ha haziri ihe ha ahazi ọfụma ị naghị anọkata na-anụ mkpọtụ na nwaanyị achụlakwa ya na ọ mụghọ nwa ọzi ma ọ na nwaanyị ekwetara ka eji nwayọọ soro usoro omenala wee mee ya ọ na-adị mma inwe nghọta ya bụ na that man mere ihe a ọ lachiwara azụ ga sị nwunye kpọnata nwunye ya sị ya na ya dị sorry wee jụwazie nwunye ya ka o si eme nwunye ya na onwe ya enwere ike ịkọwata maka na mgbe a na-akwado ịlụ ịlụ ya bụ nwaanyị ka ime ahụ bara ya afọ mana ọ marọ ọ dị ka unu wee fụ ka o si wee dị onye na-enyo isi ya na-apụta ka anyị nwee ike marakwanụ mgbe ekwesịrị ka emee ihe na mgbe na-ekwesịghị ọ ekelekwa m unu tụsaranụ m ozi a ka ndị ụfọdụ wekwere ya wee mụta ihe ma tinyekwanụ m aka na akara nsonye ma akara ịhụnanya ekelekwa m unu ndewonụ